Becky, ịgwa gị eziokwu na ya ewu mmadụ ama m ihe ị na-emekwara n'ụlọ ụka amara na mmadụ ole ị na-akpọtagara n'ụlọ nzukọ ya ụlọ nzukọ nke kristi hụ ndị ụka ọzọ na-awụgharị ogologo ogologo na-abịa agbarachi igwe ha lawa mana ị na-agbalị chineke ga-agba gị ume na onye na-akọ n'ubi chineke ka chukwu na-akọkwa n'ubi ya adala mba mana ihe m chọrọ ịgwa ugbu a na ị ga-eso m laruo n'ụlọ enwere m tract ndị m ga-enye gị ka i ji na-agbasa ozi ọma o mm, ugbu a ka ọ na-emechara ọ gara pastọ gị so mm. pastọ ịma ee eh, ah. ịgwa gị eziokwu ị na-anwakwanụ ọchukwu ọrụ niile ị na-arụ na parish anyị a ọ dịghị easy ọchukwu naanị Chineke ga-akwụ gị ụgwọ oh. maka agbamakwụkwọ Franka wụ jibo dere ede hmm. o nweghị agbamakwụkwọ dị ka ya nwanne etu ka ị kwuru mana ihe m na-ajụ olee ebe Franka si mata nwoke ọma nwoke a mara ezigbo mma mana Franka enweka luck mana ihe m ga-agwa ya ya mepee anya ya ọfụma maka o mee ọnụ na anya mmiri mmiri ụmụ nwaanyị ọzọ anara di ya hazie ya ee ihe i kwuru wụ eziokwu maka na o nweghị otu nwoke a ga-eji machaa ụdịrị mma ọ mara ya hapụ ịna-agba n'iro mba hmm.
ị na-ele anya ị ga-amagodi na the man ọ wụ ezigbo onye ọkụkọ

na-enyo di ya na-enyo ka anyị matachaa ụdịrị onye ọ wụ ee ị ma m wụ ihe ndị ọcha na-akpọ onyokomita mgbe m gwara aka aka ịkọ m enyo ya nyota bụ ya mejiri ka nke anyụọ ya ọ chọọ ịgbalaga aka nri ejide ya ọ gbaa aka ịkpa m ejide nwanne ya ọrụ agwụla
nne m ewela iwe ọ gịnwa nwe obi m mana enweghị otu m si wee kwere na ị ka wụ nwata na-amaghị nwoke ya wụ na enwekwara nwa agbọghọ na-amaghị nwoke n'ụwa ọjọọ anyị a Good.

imekwala ala bịarute n'ụlọ anyị taa ịmakwa ya ka ụdị ka isiwa agụgụ mụ na beki anyị awụrụdịla enyo nwoke hapụ ihe na-akọ beki beki m makwa m ma ụdị ndụ ọ na-ebi ee ijizi ọgwụ jide ya
nke ụdị ihe iji ọgwụ ejido lekwe m agwa gị mgbe ụfọdụ otu anyị na-esi eche ihe ọwa otu ọ na-esi adị o gị nọrọ ga-esi m agụ ama m mana nke a ekweghị m ọ bụrụ na i kweghị kwere but ihe m ma wụ agwala m gị mgbe ị ma ihe mere na Pita oteji aga m asị gị nọtụ ọdụ n'ụlọ anyị gị iji anya gị abụọ nị bịa hụ nga mụ na ya nọ na eh, eh, eh, me- me- mere ihe ahụ hapụ ihe a na-akọ biko a kọọ ihe dị mkpa biko ngwanụ ka m dupụ gị ma mgbe ọbụla ị wụ onye ochi agụ ama m ị wụla Pita na-echizi agụ instead of Thomas ọ nwanne m Sorry.

na ihe a m gwara gị ọ ka mmụta ọgụ maka agụrụ ji ụta ahụ ee eh? asị m gị kpọtara m mmadụ ka anyị kpọta nwatakịrị ga na-enyere m aka gị ajụ ka m kpọrọ nwanne m nwaanyị ka o nwee ike na-enyere m aka na-eme ihe ndị a na-eme n'ụlọ ọrụ erika n'ụlọ a gị ajụ kpọtanụ nwanne nke gị amaghị m ihe bụ nsogbu lekwa taa tupu m aga ahịa m zaa ụlọ m mee nke a ihe niile a na-eme n'ụlọ sọ m na-eme ya gaa ahịa ihe niile m zụrụ n'ahịa sọ m buru ha ncha lọtakwa ugbu a ebidokwala m siwe nri ọ dị n'ọnụ mfe
ọ bụrụ na ị kpọtara gị mmadụ ga-akpa gị obiọma ee
di m ọma mana ala ọbụ ka m gị ọ ga-eyi ugbu ugbu a tupu m eruo kichin ahụ o yila ha wetara gị ya di ọma m nke a ee alọbụ ka m gị o
Oba. Don mai.
Ha gwa m ya. Ife kpọrọ ezi iro. Nke ọgọ a ijiji sokwa na arụ anya n'elu gbara ya gharị. Nke ọgọ a ekwu ekwu aka aka. Ọgọ,
abịara m ka m lụọ nwa gị nwaanyị Rut. so ya bịara ịnụ nwa nwaanyị rut taa ka m na-afụ ọ na-adazi ọgọ ọgọ ọ dịrị na mpempe nna ịnụgwe m anya ntị jekene ya kpọọ rut ka ọ bịa ọ dị iwu ọkwa ọda mmanwụ ị na-akpakwa mmadụ amụ ọgọ ọgọ ọgọ ọdụ ka ọ na-ama uriri nnukwu ada m wee sị ka a kpọọ maka ọ na-aka mma ukwuru ahịa ọgọdọ n'ahịa Ruto ife ji si nne uche kpọọ bụ na nwata oke ị na-ele anya zọrọ bata ebe mara m onye ọhụrụ o were mmanya ike nye m na-ene ya anya atụrụ na-ene ewu ọ sị na ọ gụ ka ya bịara ya na ọ gụ ka ya chọrọ na ife nwere na ya chọọ ka ya nụba m wee sị na ọ ka mma n'iru ọkwa ọja na mmụọ na onye na onye na-agwa ka a kpọọ ya ka nyesi nne bịa kpọọ ka i kwuo m wee sị ka m jụọ gị ọ dị gị mma bụ onye a
nna m ọ dị m mma ya ahụ ṅụwa nkwụ o wetara m ife m jikwa ekwu na m aha agbụpụchara acha ntụwa nkwụ na na atụchagokwa m hmm? ị nụgonụ nna kedu ihe i kwu tupu asa nwa toko elenu ihe m na-ekwu ya lechaa na nwokorobịa anya sị ọ rị ya mma ọ rị ya mma ọ rị mma ọ rị mma anya na-ejekwanụ dị makakwanụ gaakwanụ maka kedu mbọsị asụsụ anyị na-asụ ya pụọ n'ọnụ agwanụ nka ka nnụka anụkakwa anụ ngị nka ị ka na-asụ bụ olu Owere ọ rị mma ọ rị akpa nna ị nụgo ife menụ ife menụ bụ na nne m gaba ife menụ bụ na ị nụgo ka o si ga ịya na ị na-agha so na ndị bụ uru mgbe a fụrụ okwu afọ ọsụsụ m fụ ndị ọdụ ị mara ọdụ ka ọdụ kpọba ọdụ ka ọdụ ego mgbe m fụrụ ndị ọdụ ka ọdụ m ndị okenye mkpọbịa egwu abaa na aja ya mmemme ma ị ghọta ife m kwuru anyị nabata ahụ uruzie kọrọ ha ka isi ya na e were jikere wee bịa onye nọ na be ya eche mmadụ ukwu ada eri ire ana m eche iru onye kenecha ndị bụ uru

Franka! Ị na-ajụ ọ wụ gịnị ka m sorokwa ada nwanne m mee hmm. Hmm, Franka! Hmm. Ọ gịnị? Gịnị wụ nwa sisi ọkụkọ sị na ya etigahụ ka ihe ji ya haa ya ọ kwa ka ọha nụ olu ya franka chee ma agwa gị ma ị ma ihe ọ na-ekwu a na-asị anya bewe imi esoro ya bee but ịhụ na nka ịhụ na nka a na-ekwu okwu ya ee naanị anya ga-ebe ya naanị gị ga-ebe ya ada ọ wụkwa m na gị ga-eso ebe naanị gị ga-ebe ya ị chọrọ ịkụ m ihe gịnị ga-eme m ebe akwa Hmm? gịnị ga-eme m ebe akwa franka ọtụtụ si hapụ onye a ya yiri ụdịka ihe o yi enwekwa ebe dịka ya ruru ahụ ya niile apata ya niile na-eshow ọ na-eji ị ga na-achị ọchị ihe nwa yi na-agagharị nga ọ metụga gị n'ahụ gị nwa wụ nwaanyị o megịghị gị polina polina na ahụ ọfụkwa nwoke di gị juru eju ka nwa okorobịa ị ma na di gị mara mma ị ma ka m gwazi gị di gị mara ezigbo mma o di ga-apị ịkpa ya apị a sị na ogbu isi anaghị ekwe ka mma gaa ya n'azụ ọ bụ ilu ka m tụrụ ekwuchakwala m ndị oyibo a eh, unu agaghị egbu m ụmụaka m matara ihe unu kwuga onye ahụ na weba adịkwa ọzọ odibo ọ wụ ọkwa ma ihe ọ gasị zaa ya nwanne nwaanyị eh? eh? asịkwa m ma ị ga-ahapụ odibo ya eyiri ya na-agagharị ọkwa maka ndụgo na nke gị na di gị ee ama m na nwanne gị nwaanyị bụ chekwa ka m kwuo ahụhụ mgbe nwoke tụwara gị nwaanyị ime mm-hmm. ahụ na m mere m n'anya ka ị hapụ ịnọ na mmiri ncha abaa gị n'anya ekwuchakwala m franka ị hụrụ di m ahụ ị na-ele anya hụrụ ọba aka ma ọba aka ebe a ka ọ nọ ebe a ka ndị ji kpa ha mmiri. Igo- e- e- nke a, ị ga-ama nwa nne m hụrụ ọba aka ị na-ahụ ebe a ebe a ka ọ nọ enweghị ebe o ji azụ eje ee
kịta ka m ghọtara ihe ị na-ekwu ee aghọtara m nnọọ mana ka m agwa gị eziokwu ee otu ọbụla m na-aga isi wee kwuo ọ chapụrụ achapụ mana makekwa sure na ị ya-akwụ m ụgwọ m taa ma ọ wụ echi akwụ ya ngwanụ nsogbu adịghị akpọ m hmm, ya akpọ m ị mecha kpọọ m gwa m ebe m ga m na ya hmm. ngwanụ aha jikwana ihe wee akwụkwa m ụgwọ m nsogbu adịrọ m ewetara gị ya

gịnị tọgakwa gị ọchị nọọ na ị mara mma nwaanyị ọ gwụchara
aunty gị kwanụ ọnụ ya ọ bụrụ sị ka ọ ga-agụrụ ihe ee ngwanị gaa wetara m mmiri m ṅụọ

na ihe m na-agwa gị ekwentị nwoke a dịzi ike ọ ma agwaghị gị agwara m gị agwa mana i kweghị ege ntị ihe m na-agwa gị oge niile ya na-akụ ya na-akụ olu ụmụ nwaanyị dị iche iche gịnị mere ọ ga-abụ olu ụmụ nwaanyị dị iche iche ọ ị ma na di gị mara mma and nwoke ọbụla mara ezigbo mma ụmụ nwaanyị ga na-achụ ya n'ọdụ rịkpa rịkpa rịkpa rịkpa ọwịma ah, hmm. maka chineke eh? maka chineke aga m abụcha ha niile ọnụ mhm. hmm.
hmm. bụọ ọnụ eleghị m nne bụọ ha ọnụ asị gị bụọ ọnụ maka ị bụọ ha ọnụ ọ gaghị ere elee ihe ị chọrọ ikwu ihe ị na-achọ ịkọwa na na enwere m agwa ọjọọ onweghị ihe m kwuru mana

anyị mechere ndị bụchara ndị gara akwụkwọ gịcha anya na-akwụnye gị nke anya toro ogo na-eyi gị oke akwa adọ na na-ekpe aka gị fon gbara okpokpo hmm. ekele dịrị chukwu my sister hmm.
ma m na-ekwu enekwa anya m oo maka na ọ na-ajụ ese gị na-ajụ ese ndidi na akụudo chei ọ ma gbasara ha ọ maghị gbasara ha mana ana m agwa ya ka ha na-eshi egotere m shuga na garị ọ bụ ihe oriri ọ nọ na-ekpere ha ekpere na-ashị chukwu gozimekwe ha ọ ma ihe mere ha
ọ maghị ihe mere ha ọ bụ ka m jee gwaba ya maka ihe mere ha ị chọrọ ka o cheme na anyị na-ebi ụdịrị ndụ ha na-ebi ofinye na ọ dịghị m ukwu anụrụ m na ndidi nọ n'ute ọnwụ ọ bụ ihe ọ ga-abụ nwanne m maka na ọrịa na-arịa abụghị ọrịa dị nta ị maghị na nwoke ọ bụ ji ashị enye mere ebe nketa ego hmm.
ọkwa ha kara bụ ndị gụchara akwụkwọ ugbu a nwanne m nwaanyị ọ bụ otu ụwa dị ụwa dịka mkpụrụ osisi a kụrụ akụ o nwere ndị na-ada na anụ dị mma efuo ome nwee ndị na-ada na anụ ọkpọkọrọ ma ga efu ome ọ bụ otu ụwa dị ọ gwụrụ m ike nwanne m nwaanyị hmm. uche

akwa o kwesịrị iyi ya ndị enyi m azụchala nke ha ha nwa na-alụbe di jikecha pụta mụ abịa dịzi nkakara elee ụdị egwuregwu dị ihe ahụ eh? nne ebe m na gị na-ekwu ugbu a e nwere onye kwesịrị ịkwụ m ụgwọ 700,000 ugbu a ebe m na gị na-ekwu ọ na-achọ ka m kpọọ ya akara ekwentị ya nọ na fon m afụghị m ya amaghịzi m ihe m ji wee save nọmba ya achọkọtala m ya ma ọ bụ o furu efu ka ọ wụ

ị makwa na akara ekwentị ndị ahụ m wechiri na fon ọga m Mm-mm. ọ ya ka ọ na-agwa m sị ihe a wụ akara ekwentị ndị ya na ya kwa eme biznes ị makwa na kemgbe aha puku ọ dịghị ego na-abata n'ụlọ anyị agụrụ na-agakwa igbu mụ na di m Hey.
ị na-achọ ịgwa m na akara ekwentị ụmụ nwaanyị ahụ i wepụrụ na fon ọga gị na ọ ya mere agụụ ji egbu gị na di gị ka m gwakwa gị ya wụrụ otu ahụ ị ma na di gị na ụmụ nwaanyị ndị ahụ ha na-arụkọ ha na-enye di gị biznes di gị ana-ahazi ha chekwa ihe m gwara gị eche
ada okwu gị nke a ee i ji okwu nwanne m Hey! makwa na i mepela m anya ọ wụ ya na ihe nwoke a na-eme wụ na-aghọrị m jiri biznes biznes na-aghọrị m

nwa lekwe nwa m lekwe nwa m lekwe nwa m o megide o megide ka anyị sef

mmadụ ahụ agaghị agaghị ikpo dị n'isi ugbu a kedu aha ajụjụ dị ihe ka laya emeka chimazụ ka ekere mmụọ jehova na ịbịara ga abịa n'anya nwaanyị ahụ nke a bi Ghana mụ na ya emere bụ mekọrọ biznes e nwere ụgwọ o ji amaghịzi m ebe m tọsịrị nọmba ya achọpụtara m nọmba ya nọ n'ime fon ọ bụ otu o si wepụ na fon anwa kwesịrị ịkwụ m ụgwọ this week ama m i ji nọmba ahụ biko gba ahụ biko nweta ọbụla chọrọ ihe ije biko nye m nọmba ahụ o ka m kpọọ nwaanyị ahụ o ji m ezigbo ụgwọ chere m akpọrọ gị nọmba ya bụ Ya bụ plus 233 akụ ya. plus 233 Ee, ọ

ọ mụwa Uchenna ee e, nke ahụ gị na ya mekọrọ biznes ị kwụfọrọ ụgwọ ee e, ọ nọmba m dị ya nne m e, iwekwala m iwe ọ ga-abụ mgbe foonu m dabara n'ime mmiri ee ọ kwa ihe mere ya mana e rectify go ya ị nwere ike na-akpọzi m ee ọ gawago ọ gawago ee ngwanu nsogbu adịrọ ọ dị mma ngwanu m na-eme gị expect Hey. Jehova azakwara m na ọ sị ọ ga-akpọ m na mgbede echi so otu anyị kwuchara ka na anyị nwere ike ikwu na ihe bara uru na nwanne nwaanyị bịa ha alfa ana m ewere mmanya aṅụ m na-aṅụ mmanya ugbu a gị na-agwa m ihe bara uru nwanne nwa bụ ya uru

ọ na-eri nri gbam ọ na-eri nke hello ọ Emmanuel ka mụ na ya na-ekwu biko ewela iwe ọ wụ Njideka nwanne Uche na-akpọ enwere ihe m chọrọ ịgwa gị mana ị wụ nwaanyị ibe m ka m gwa gị na Uche alụọla nwaanyị ọ lụrụ ezigbo nwaanyị mara mma ka ị marakwa ihe gị na ya abụọ na-eme o ka o dokwa gị anya mechie ọnụ etizila mkpu ọ gị wụ nwunye Uche ị na-akpara nkwụ mechie ọnụ gị ebe ahụ ka m gwa gị anwana anwa kpọkwa ekwentị m ọzọ na o nwe ihe na-eme gị n'isi si na fon pụọ lụọ onye ara unu ịhụnanya okwu ị gwara ya enwetala ebe ọ na-afụ ụfụ i ji ya ha abụọ na ị ma na ihe m na-akọwa ọ ma nweghị ihe jikọtara ha abụọ gaghị ewe ụdị oke iwe maka ị hụkwa olu si voice ya olu o ji na-asa m ihe mana anyị akọlara nwaanyị ọhụrụ anyị akọlara nwaanyị emebiela ụbọchị ya ahụ ụbọchị taa anyị emebielere ya ahụ ọ gaghị akpọzikwa di m n'ekwentị ọzọ ọ ga-akpọ ya mana ọ ga-agwazi ya na enweela ndị na-enyinyere ya anya okay ma ihe Faith na-ekwu wụ eziokwu maka ọ ga-akpacharazi anya ya mara na enwere nwaanyị n'ụlọ a ọ ga-ama that ụkwụ na-aga wam wam anya na-aga zam zam na

iru gị kelela m mma zụtakwa ihe ị gwara na m ga-alọta na krismas lee ị ma na ị wụ nwanne m ee ọ dịkwa mma ndị ahụrụ m gị n'anya ehe ị ma ihe m chọrọ ka i mere m wụ otu a m na-anọghị ugbu a achọrọ m ka i lega anya n'ala chọpụtara m ihe ọbụla di m na-eme

ee nsogbu adị ị hụ na onyokomita nyoere gị di gị nyoo nyoo nyoo nyoo nyoo hmm, ụmụ nwaanyị niile chọrọ ka ha lụta onye dị ka ọgọ m nwoke hei chineke nwanne m nwaanyị nke a ọ dịkwa na mma biko ya mụ achọghị otu m ga-esi nweta di ọ lọta mụ na ya gwuo egwu na-asị nyowere gị ya ịhụ na onye komita ọ maka ọgọ nwoke ka m ji nọrọ n'ụlọ a na-enweghị mkpọtụ nọ ya ebe niile dị n'ụka jụụ maka ya ka m ji nọrọ here ị na-asị m nyowere gị
madam enweghị nwanne m nwaanyị na-aza ụdị afa ahụ

nwa m ka m gwa gị ihe ị na-eme adịghị mma ee ị ma na olulu ka ị na-egwu n'ebe alụmdi na nwunye gị dị ee mama ahụna m na ị na-akwado di m karịa mụnwa wụ nwa gị mana ka m gwakwa gị etoola m ịma mgbe nwoke ji m egwu egwuregwu hmm?
nwa m ama m i togo mana ka m gwa gị eziokwu enweghị ihe ị ma ndị Igbo sị na ihe nwata lili elu osisi wee fụ okenye nọ n'ala ga-afụ ya wee karịa akwụeche m na-ekwu ihe i ji di gị na-akpagharị na-ekwu a sị gị na a fụrụ nka na e melụ nka ọ dịghịkwa m ka ụka ọ dị na ya kama na mmebi gị ịchụpụ gị na di ka a na-achọ ka a chụpụ gị ị hụ anụmdi na nwunye mụ na di m anyị enweghị nsogbu n'ihi na ahụ m ya n'anya ebughikwe m di m na-akpagharị na-akọrọ ndị iro mụ na di m nọ n'udo tupu ya wee nwụọ
ee ọ kwanụ sọ ndị oyi m ka m na-akọrọ maka mụ na di m ee o nwekwanụ ebe ọzọ m na-ebu ya aga o ee ama m ihe i ji na-adịru ya okwu mgbe niile ọ kwa maka ururu ego ndị ọ na-enye gị mgbe ọ bụla ọ bịara nga nwa m ka m jụọ gị di gị ọ na-agba n'iro mba i jidego ya na nwaanyị ọzọ mbụ
mba mana mgbe ọbụla ụmụ nwaanyị na-akpọ ya n'ekwentị ị ma ma ndị ahụ na-akpọ ya n'ekwentị ọ ha ọ na-eweta ego e ji enye gị nri n'ụlọ ee ị ma ndị ya na di gị na-alụkọ ọrụ ka m gwakwa gị n'ala Igbo nwoke ọbụla nwere ikike ịnụ ọtụtụ nwaanyị ọbụla ọ chọrọ ịnụ
eh? o menwu nke ahụ onwa kwuru ya o mefughị ụdị ihe nke ahụ mụnwa ọ ga-emefu ya nwaanyị adachi nwaanyị ibe ya na di o nwere ike ọ bụ na ndị a na-akọlụ gị ihe a na-afụ gị n'anya ha chọrọ ịchụpụ gị na di ha chụpụsị gị na di i mee efulefu gbara aka mgbe ahụ ire n'ozi nne ka m gwakwa gị okwu ndụmọdụ nne nke abụọ nwatakịrị nwa hmm? nna eziokwu m nọ isi na-agba m pọpị na ọ na-agba m gara gara ebe a eh? gee ntị ndị kere egwu kere egwu sị nwoke ya na nwaanyị bi n'ụlọ siri ike maka na echiche ndị a na-adị ka echiche anyị nwa ha anaghị eche ihe ha na-eche sọsọ gawa ihu gawa ihu gawa a na-eche ihu na azụ den m ajụọ gị enwere onye ọzọ gị na ya bi n'ụlọ na-awụ nwaanyị gị o nwere ike o mere ihe ndị a ka o were megide gị out of jealousy ọ makwa na o megidere onwe ya me- mbịa megidekwa n'oge oge na onwe gị bịagodo ka m jụgodo ajụjụ Ọ bịa mmadụ meziri ihe ọjọọ wee lụzi nwaanyị kemgbe m nụrụ nwaanyị ekwubiri n'obi m na na mkpụrụ obi m na m chọrọ ịbụ nnọọ the best husband achọrọ ịbụ ezigbo nwoke a na-alụ alụ n'ụlọ kpakwara agwa dị mkpa hapụrụ nwaanyị n'ụlọ ọ dịzie ka m amazị ihe m na-eme n'anya ị makwa na sọsọ onye na-enye m joy n'ụlọ ahụ kịta bụ nkiru nwanne ya nwaanyị o kweghị ọzọ enwekwa otu mụ na nwunye m ga-eji akpa nkata na-agaghị enwe esemokwu a ga-achọrịrị okwu fọlt makwa na agụ a- achịwa agụ ihe niile a- ya- ya kasị ya sọsọ ihe dị n'uche ka ọ na-emekwa o. nke anyị hụkwara ya dị nnọọ stọbọn ọkwa sọsọ ihe ndị oyi- ndị otu ya- ndị ọyị ya na-agwa ya ka ọ ga-eme ị sị nkiru bụ onye na-enye gị joy eme obiọma akpa gị n'ụlọ ahụ really nkiru mgbakwa ọ bụ na ihe m- ọ bụrụ na ihe m na-eche na nụrụ nwoke m hai obiọma m na-agwa gị na ọ na-akpa na mmụọ na mine ọkwa sọsọ ya wụ onye mụ na ya na-akpa nkata na-enweghị anaghị ha eche agụ Ị na- na-agụchikwa m egwu mago na-akpa m obiọma nnọọ eh? ahụrụ m nkiru nkiru bụ ezigbo mmadụ ọtụtụ mgbe m na-abịa na-anaghị ana ya ụdị welkọm ọ na-enye m gosi m na nwa nwa ahụ wee chọọ mmara chekwa chere maka ichefu ụfọdụ ihe maka ama m otu ọ dị gị na eh, ịkpọkwa na ụmụ nwaanyị na ha ga-anọ n'abalị a ṅụọ mmanya ichefuta ụfọdụ ihe eleta echiche ya hapụgodo ihe a na-ekwugodo ọkụ gbara fada ị na-ajụkwa ma ọ gbara afọ ọnụ ya hapụ ihe a biko ọ bụrọ ihe dị m n'uche dị ọ dị necessary biko

thank you a na-akwado nkwado njem nwanne m nwaanyị rut ọ na-agba akwụkwọ wikend a mụ wụkwa nwoke sọsọ nwoke nne m mụrụ n'afọ nne dịrị n'okwu ya ka m mara ihe na-eme na enyekwanụ ha aka ma na-atụ ahụ anya emechaghị anyị na ememe alọta ị nụgo ee a sị ka m gwa gị ya mba aga m echenwu
nwa m ị naa ebe gị na di gị bi gị eje yọọ ya biko tupu ya achọpụta iweta onwe gị n'ala ee eh? maka akwụkwọ nsọ kwukwara ya mama anụla m ihe ị kwuru anụla m nnọọ ihe ị kwuru maka na ee eh, ọ sọ gị bụ nne m hụrụ na-akwụrụ ọgọ ya nwoke ukwu hapụ nwa ya mana nsogbu adịghị o anụla m ihe ị ma na eziokwu na-afụ ụfụ na ntị elukwa inu dịka onugbu maka ụmụ nwaanyị ndị na-akwado ajọ ihe ọ dị adịkwa ha na mma jụkwa ese
mama anụla m ihe i kwu

nsogbu adị mana ị ga-abịakwa mgbe ọzọ kee mere m ji aga m abịa mgbe ọzọ ụlọ a wụ ụlọ enyi m nwoke mana cheta na m bịa mgbe ọzọ ị ga-eshiri m ihe o uche n'ihe mgbe ọzọ m kpọọ gị n'ekwentị kpọọ m kpọọ m o ọ ma akpọ kpọkwa m o m ga-akpọ na-aga ngwanụ ka ọ dịbazie m Hey. akwụkwọ nwanne gị nwaanyị ọ gakwara ọfụma ọ gara ọfụma jehova bụ eze mm.
biko asị m m ajụọ gị olee otu i si gawa agbamakwụkwọ nwanne gị nwaanyị naanị gị i chereghị m ọ ka ndị ebe gị chee na awụ m ajọ nwaanyị na enweghị ihe m ji ndị ebe di m kpọrọ
ya wụrụzie gịnị ya m nọrọ chere gị wee hapụzie agbamakwụkwọ nwanne m nwaanyị m chere gị nnọọ mgbe ọbụla ị kwadoro nnọọ mụ na gị agawazi ebe a gawa ya late a kpọzie anyị ndị- ndị njem ọ ihe ị na-akọ ee ịma ụzọ n'ebe a nọrọ gị bịa nwata akpasukwala m ọ sị ọ sị m akpasukwala ya ịgwa na m okoro m akpasukwala gị ọkwa ajụjụ ahụ m jụrụ gị chọghị ịsa na ya asị m gị onye wụ nwata nwa agbọghọbịa ahụ sendịrị gị friend request na Facebook
ọ wụ ihe na-ebute n'ezinụlọ m okwu Facebook ihe social media gị na-ajụ m ngwa na onwe gị na-eme accept ndị sendịrị gị request nke mụ ọ ga-apụzi iche
ya sendịara gị request

ndị gị na ha na-eme biznes anụchie m ntị ndị gị na ha na-eme biznes ka ọ wụ ụmụ agbọghọ bụ ịtụgharịta n'ukwu gị na ha na-efegharị oringo o doro gị anya na kemgbe ị batara na ndụ m na ihe niile gbanwere nnọọ na ego anaghịzi ha abata m n'aka ị nwere aja ego a na-abata gị aka oya nụ ele otu ego gị si abata gị aka ebe ọ bụla nke ọ bụla batara gị n'aka gị were na-achụgharị ụmụ nwaanyị n'ike gị n'ike na-agbagharị oringo
Franka ị sị gịnị mere na di gị kwuhe maka nwaanyị ọzọ chekwa ka m jụọ gị kee ebe nwanne gị nwaanyị nọ oge ihe a na-eme o ji ya akọdụ pupu ya isi
nne m hapụ nwanne m nwaanyị anọghị around ọ nọghị ya mgbe ihe a na-eme mana ị ma nke na-aka ewute m gịnị otu mma m si akwado nwoke a otu mma m si akwụga nwoke ọkụ n'ukwu hai che ka m jụọ gị i chetara ụbọsị m gwara gị na adịmma di gị na nwanne gị nwaanyị na-agbanwoju m anya na ọ na-ewezi m iwe chekwa ka m gwa gị ọkwa ị ma na di gị tụwa nwanne gị nwaanyị ime a ga-akpọpụ gị a ga-ebu ụzọ lebagodo onye bu nwa n'afọ maka ịmụtabe nwa n'ụlọ ị ga-agba aka laa n'ụlọ di gị akwa na ha na-ekwula ịcha ya nọ ekwuchakwala m otu a ka ọ ha m n'ọnụ
uche dịkwa n'okwu gị a ị just kwuo na uche dị n'okwu a eziokwu mepee anya gị ka ị hapụ ịnọ na mmiri ncha aba gị n'anya agwachakwala m gị franka ọ bụ otu a ka ọ ha n'ọnụ Feti mana ị wụ onye amụma
ka e si na m wụ onye amụma enwere ihe m kwuru mere nụ ọkwa na franka na Uche di ya na-ese ezigbote okwu ọkụ na-agba ọzara ọkụ na-enwu n'ụlọ ahụ ezigbo esemokwu ndị ike ya ị mara ya eh, ihe mere na m kwuo okwu unu ana-eji akpọrọ ihe ọ maka na asịghị m unu weta ewu weta ọkụkọ weta ụkwụ weta aka weta isi weta ji ma ọ wụ ede agwara m unu agwa na ọ ga-eso o sịrị m ọkwa ya mere nwoke ahụ bịara ịlụ m sị na ọ ga-azụrụ m moto ọ ga-azụrụ m ụlọ elu ọ ga-azụrụ m ụlọ ala m ji sị ya na ihe ọ wụla gbasara alụmdi na nwaanyị aka m akwụhụ ya esohu m ya ị ma na ọ bụrụ m franka m ga-agwa ya sị ya nwanne ọ banyego wa ọ banyego ọ ga-alụgide ya hụ isi ya ya sịkwa na ọ ga-alụ ya esi nga afụra ndị ọzọ abanye na m gwara gị hmm. mana ọ ga-akara ya mma ya nọrọ nọsie ike o maka ụmụ nwaanyị ugbu a na-achọkwa di ha na-alụ ana ị ma na di ya mara ezigbo mma na ụmụ nwaanyị ọ chakwa nwa nkwere ka ị e kpọrọ nwanne feti agwachakwala m gị ọkwa ya mere adị- alụmdi na nwunye nke ugbula ka ebe ole gara nkewa nkewa nkewa ele ha ndị oyibo na-akpọ ya em, em, em, Divorce. ehe, divorce iji ya ọrịa Hey! biko chere bifo gị ikwu ihe agụrụ na-agụ m ya eso m ka ị chọrọ ịlawa ma chọrọ ịbata ndị arịa elu ka chọrọ m iso gị anyị ma na ị wụ onye aka ike esi m iri na-atọ gị ụtọ biko iwere iwe apụ ị ma ụmụ nwaanyị ihe a ji mara anyị wụ ọnụ nnọọ ọnụ biko ile anya n'ihu gị iwe iwe biko ejikwala iwe apụ bịa Nkiru ama m wụ onye udo mana a- obi adịghị m mma obi adịghị m mma Eh? kedu ụdị ihe ak- akụkọ dị ihe nka ọ ya ka mma m ga n'ezi ga ṅụrụ mmanya ọ bụrụ mmiri m aṅụrụ we- we- were udo ngwa biko ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụ bifo gị pụọ biko nọrọgodo ọdụ nọrọ ọdụ nwantịntị biko o biko ejikwala iwe apụ e lewe gị anya n'ihu ebe niile wụ iwe iwe iwe iwe biko ayọ m gị iwe Becky, ihe a bụrụ awụlịn

ihe m jụrụ gị bụ onye tụwara gị ime Nkiru kwuo okwu kwuo okwu manya aga m egbu gị m gbuo gị m erie gị akwa ị mene ihe ahụ nọ gị n'obi ihe ahụ ị chọrọ ime kemgbe akwa ị mene ya uwe kpughela gị akwa ị tụrụ nwanne m nwaanyị ime ị ga-alụ anyị abụọ ị ga-alụ anyị abụọ ị ga-alụ anyị Ọ bụ ihe ị chọrọ. Nkiru. Edo. Ị dị ime. Ee.
Nkiru, ị sị na ị dị ime. Ee.
Mama, ọ ihe a ka m sị jụọrọ m ya. Gịnị ele nke nke wụ ị sị na ị dị ime? Asị m gị jụọrọ m ya, onye tụwara ime? Gị na-ajụrụ m ya ọ sị na ọ dị ime. Jụọrọ m ya onye tụwara ya ime. Nkiru, onye tụrụ gị ime?
ọ wụ onye ọ wụ onye
ị naghị ekwuzi okwu na em onye tụrụ gị ime
ọ wụ Emeka eh? onye Emeka
Emeka enyi enyi ọgọ nwoke isi ara gị mma Emeka nke ole ele otu Emeka si tụwa gị ime ọ wụ anyị na Emeka bi ka ka o si Emeka si tụwa gị ime ka ka Emeka

ịchọ ime ka ma mmanụ na otu ịnọ na aga m enye gị maka eji na-emewe phone enwere ndị nke ha na-ekpucha nke a na-eru ebe
a

enwere ihe m chọrọ ịjụ gị gwa m eziokwu ọkwa ihe mụ na gị na-eme ọkwa gị na nkwa na-eme ya gwa m eziokwu atụkwala ashị atụkwala ashị
ndị nke ụka ọwụ ọkwa uche
mbakwa mba ọ gwabeghịkwa m ihe dị otu ahụ kama na ahụrụ m ya n'anya dịka ọgọ m nwoke maka na ọ wụ ezigbo mmadụ ọ wụrụ na chineke ga-eme ebe m lụta ya dịka mụ na ya na-eme ofu otu ọwụla o si eme ka m si eme anyị na-emecha ka ejima hmm. ọ wụrụ na onye onye dị ka uche ka ị na-ekpere ka chineke nye gị mara na ịhụ na ya
nwa m ọnna kedu kwanụ ihe m ji akpa ụdị agwa ahụ mekwara nwatakịrị a mụ akwụfụnye n'anya mana abịa bịa kpachie nnọọ kpara ụmụ agwa nnọọ ji nnọọ wee tii isi

ihe ndị ahụ echeele m ya ahụ ma mana ịgwa gị eziokwu mụ a edecidego na m ga-alụ ya hmm? mụ edecidego na m ga-alụ ya
ị ga-alụ ya hmm. ebe ka ugbu a ka ị bịara n'ikwu n'okwu dị mkpa ga-anụ

ọ ya mere mmadụ kwesịrị iji ihe ọ nụ na ntị kpọrọ ihe eh? ọ bịa were iwe nwee mkpebi n'ime onwe onye ahụ ga-enwe ezigbo nsogbu hmm. nke na-ewute m na franka ewerechala akara ekwentị ndị ahụ wepụcha ya na ekwentị ya eh? Hmm. nke meziri business nwoke a ji dazie ọ sịkwanụ ka o were akwụkwọ detuo ya ofu ebe